pofuna kukusamalirani kuti muyende bwino pa msewu Kwezy buses yakubweretserani mitengo yatsopano kuyambira lachisanu pa 24 june 2022 kuchoka ku blantyre kupita ku lilongwe akulu

kalata yochoka kumudzi ku Malawi obwande mukuti chani achimwene ndili nacho chikhulupiriro chonse kuti moyo wanu kumeneko uli bwino tikakhala ife abale anu kuno kumudzi kwanu kwa Chafera Mthengo ayi ndithu moyo achimwene masiku akumapita basi kumawaperekeza kuti awo basi nthawinso ndikumapita kumwamba tsiku la lero kalandire ulemu chifukwa kwavomerezanso kuti tidzuke ndi moyo achimwene ndimakamba nthawi zonse kuti moyo usamakhale wachizolowezi kuti ayitu basi ndimatere kenakanso ndimatere ndimadzuka kenaka ndikayendayenda mdzikomo ndimadzagonanso Ayi ndithu, zimatengera kumwamba kuti ayi obwandewa aninkheninso moyo tsiku la lero tione kuti akugwiritsa ntchito bwanji. Tiyamikire basi zomwe zija za khweze kamba kotiguliranso sitampa tsiku la lero achimwene. Kodi mmadziwa kuti bus za khweze ukangoguliratu tikiti yopita pa ulendo komanso kubwerera, nthawi yomweyo umalandira chi discount cha nanu! si mpikisanonsotu ayi koma kuganizira akasitomala ake basi ndikudziwa mmadikirira kuti ndiikepo ndemanga pa nkhani zokhudza the pangolini wakuno uja ndikudziwa mukufuna mutadziwa kuti kodi ndizoonadi koma wapita pangolini wayitaya ntchito kapena ntchito yamutaya eyi kaya amwene Koma chachidziwikire ndi choti pangolini kachinyama kotetezedwa kwambiri kapita. Wazisiya amwene. Anthu atavuta kuti kodi ameneyu bwanji? Mbuzi man nayenso atagamula kuti nkhani za pangolini mungokhala ngati palibepo basi. Kwawo gule kapande? Ayitu, ayi. Paja zimakanika ndithu mpakana ena kumanena kuti inde mbuziman wati pangolin achoke. Koma sakuchoka ayi. Ndikudziwa monga wina aliyense kuno nanunso mmadabwa kuti kodi chikuchitika ndi chani ndi pangolin? Mphamvu akuzitenga kuti zochuluka chonchi? Nkhani ya pangolin ku mafutaku zimangotikumbutsa nthawi inayake aphunzitsi aku sukulu ya zaukachenjede akupanga sitalaka akuti ayi tikufuna namalamba apepese chifukwa chomadzatisuzumira mkalasi kuno ku sukulu ya zaukachenjede. Ndiye nthawi imeneyo paja mpakana sukulu ya zaukachenjede idatsekedwa kwa miyezi khumi chifukwa namalamba wa nthawi imeneyo nayenso adali pangolini. Anthu akamakuwa kuti kodi chikuvuta ndi chani namalamba apepese basi. Paja big wa nthawi imeneyo malemu chitsulo cha njanji ankanena kuti mukunamatu inu namalamba sakupepesayi. Amwene ndi nkhani idavuta ena akakuwa kuti apepese ena amanena kuti mukunamatu inu namalamba sakupepesa anthu adalolera kuti ana asaphunzire kwa miyezi khumi kulolera ndithu kuti zinthu zisokonekere koma samayimva abeyi thamo limene lidalipo nthawi imene ija ya namalamba mpakana pano zotsatira zake zikutikhudzabe kusukulu ya zaukachenjede imene chauta adayikondetsetsa mpakana pano ikuvutikabe ndi nkhani zokhudzana ndi mmene nthawi yophunzirira ikuyendera ana odzayamba chaka choyamba mpakana magulu atatu ndikudziwa kuti muzinena kuti i obwande ndiye mmakumbukiratu nkhani inu ayitu ndakumbukira chifukwa cha uyu pangolini amene zonse zolamulidwa kuti achoke zimaponyedwa ku nkhongo amwene ngakhale ochatsika amene zimaoneka kuti analibe mphamvu zomuchotsa pangolini ulendo uno adalamulako kuti ayi amene taonani kuti kodi nkhani zake zikhala bwanji koma palibe amene adatengapo mbali kuwunikira nkhani yake aliyense kuti ali duu nthawi imeneyo ngakhale mwanje wa achinekesi amene adali namalamba nthawi imeneyo adangokhala duu kukhala ngati sanamve kanthu pangolini amagwirabe ntchito yake lero lino ndikudziwa kuti muzidabwa kuti koma ndiye zakhala bwanji kuti the pangolini afike poti wachoka i kaya amwene komabe mukuona kwathu obwantasafe timaziona zinthuzi mwa mtundu wina amwene panopa tili ndi nkhani ziwiri zimene tikumafunsana kuti kodi the pangolini wachoka yekha kapena wadzitaya ndiye aliyense akumakhala bize kufotokoza zimene akudziwa ena akumati ayi wadzitaya enanso iyayi koma achita kumuthothola kaya amwene chilichonsecho koma chimodzi chokhazikika ndi choti the pangolini wachoka wachoka atabudula mmemo wa gulu wachoka atadetserera ena wachoka atathira mchenga mu phala pena pake ndikamakhala ndikumadzifunsanso tsono kuti izi wakamba pangolinizi mwina kapena ndi zimene zimawapangitsa anthu kuti asamuchotse kapena mwina amadziwa nkhani zambiri zoda mutu zimene anthu ena ake akuchita pa nkhani za mafuta kwathu kuno wachoka the pangolini koma wasiya nkhani mkamwamkamwa anthu kukangana mbuyo muno kuwasiya anthu atawathira matope pamenepa mukandifunsa kuti kodi obwande obwande nkhani zimenezi ndi zoona kuyankha kwake kundivutirapo amwene kuti kodi zidalidi zoona kapena zikukambidwazi zikukambidwa mwachipsera mtima Zimandipatsanso pena mafunso ochuluka ngati oti, Kodi adali kuti nthawi yonseyi imene izi zakhala zikuchitika? Kodi sizikanatheka kukadandaula kwa a bungwe lothetsa kunyada aja kuti ee, ukutu uku, anthuwa akufuna ndizitere, ndidzichita motere, ndichite madulira awa, koma sindikufuna? Za pangolini zikundikumbutsa za mkulu winanso amene posachedwapa atachilemba chake chikalata amwene uko kujugako kuchilemba kuti anthu amachita chinkondo ndi ndalama zathu za misonkho anthu amakhala kumagawana kuhongana kuti ayi tiwapatse auje 4 miliyoni kwacha kuti akatithandize nkhani ya wachiona ndani ikapita ku nyumba ya malamulo ndiye mkulu adachilemba chinkhani uyo zinthu zimenezi achimwene ndi zimene zikumandipatsa malingaliro kuti kodi chikuchitika ndi chani kwathu kuno M'maofesimu anthu akutanimo? Kodi nkhanizi tizizimva anthu akakhala kuti akutulukamo basi? M'masabata awiri nkhani zikuluzikulu zatuluka zokhuzana kusakaza kwa chuma komanso kuchita madulira pochita zinthu. Izi zikutulukazi zikutuluka chifukwa choti anthu ena ake akumakhala akutulutsidwamo ndiye ndimadzifunsa kuti kodi ndi angati amene akadalipo pakadali pano kutafuna chuma chathu amene tisakuwadziwa chifukwa sanatulutsidwe panja kuti ayambe kulalata? Koma kodi chuma chathu chibwinobwino mwati? Unapita kuti mwambo wathu achimwene? Mwambo wokonda dziko lathu poyamba, kenaka kumadzikonda iwe mwini. Anthu akupakulatu uku kugawana ndalama za masiye. Hmm. Penapake ukamati ukakhala achimwene umadziguguda pachifuwa kuti koma anthufe sitilikonda dziko lathu shuwa. Ifeyo Bwantasa timakhupira kuti dziko lathu lino zijankalankhula mdala uja zoti lisintha kufika pa Singapore ndi zoona amwene. Kwathu kuno ndalama zilipo zochuluka kwabasi. Vuto lake limangokhala kusolola basi zikuoneka kuti mkatimo mulibenso njira zokhwima zimene zikhoza kumupanga wina wake kuti asamachite madulira. Paliponse pamene anthu akuchita madulira mudziwe kuti pakufunika pachitike zakuba basi. Madulira ku bungwe logulitsa chimanga kuno nkhani yake kuba madulira ku unduna wa za ulimi nkhani yake kuba madulira ku bungwe la za juga nkhani yake kuba madulira pa nkhani ya mafuta nkhani yake si ina koma kuba achimwene madulira pa nkhani zogula mankhwala nkhani yake kuba madulira paliponse kuba paliponse nchifukwa chake takhala tili mu umphawi wadzaoneni kadziko konse aliyense kusanduka wakuba amwene kumangodikira mpata akangopeza mwayi wakubawo heyi kupakula zimangosiyana kuti mwina make ena ake amadzadziwika mwachangu ena akadababe kutero kungokhale pano pamene tikulemba kalatayi achimwene kalipo ndithu kagulu kena kake kakuba kakuba kakumangomvetsera kali phee nakonso kudikira nthawi imene adzangoyerekeza kuchotsedwa ntchito ndadzayambapo kubwebwetuka eh, komatu zinkatere komanso zinkatere uku kamtundu kamanyasa komvetsa chisoni kakuba koopsa ah ndakwiya nako kwa basi koma kodi kuvandala ziku zi- zikuyenda bwanji koma pena pake koma makosana akanazitolera sizikukhala bwino ya ata ata nkhani tsiku ndi tsiku eya ivandalazi kuno eya chotsa ucheni eya ivandalazi basi nkhani ngati za mpira zikuvuta mwina mungoyamba za ulimi wa thonje kapena wa mthirira kapena wa fodya wa kampope sizoona aya amwene aya aya aya Ah, ndakwiya nazo kwambiri kalatayi iso ndiyisiye pomwepa basi ah ata ine wanu kuno kumudzi ku malawi abulande amafuta kunyasalande sungamvetse